20,000 kwacha ndipo return ticket ndi 45,000 kwacha katundu wanu yense tumizani pa Kwezi courier yachangu amakafika tsiku lomwelo ngati mwatumiza mwamsanga nambala yathu ndi 0886 780 355 tikakambatu za basi kwathu kuno ndiye ndi Kwezi basi chifukwa kwezi ndiye basiyo

aa kalata titachoka kumudzi ku malawi obwande mukuti chiyani tsopano kuchokera ku nyasalandeko okondeka dodolido achimwene inetu mu tsiku lalero ndikuyamikanso kumwamba kuti kwalola kuti munthu une ndikadzuke ndi moyo achimwene ndimakambatu mobwerezabwereza kuti koma inu mulungu akadakhala munthu bwezeni atatopa nafe kale kale chifukwatu ntchito za enafe amwene ndi zotopetsa kumachita kukhala ngati mwana wamng'ono ayi leka leka leka chinthu chomwe chikudzaoneka kuti akumuletsacho iye ndiye kumapita komweko kukayesera zilumika zingapo zapita tsopano munthu une ndikumakulemberani kalata mbuyomu mmachita bwino mmandiyankha koma pano ayi ndithu munanguganiza zondinyanyala basi kundiyang'ana ndi nkhongo basi komabe ichi sichimakhala chifukwa choti ndisiye kukulemberani kalata inu achimwene anga okondeka ndiyamikire kwambiri basi zomwe zija zotsogola za Kwezi amwene zatiguliranso sitampa tsiku la lero achimwene inu abale anu kuno si mmene akukondwera ndi basi ya Kwezi mwamva ino makamaka abale aku Nkhata Bay Hey, akumakhala okondwa kwabasi kunyamuka ku lilongwe nthawi yabwino kukafikanso ku Nkhata bay nthawi yabwinonso kwambiri kukatsikira pa imperial food court malo abwino odyerapo chakudya ku Nkhata bay konse amwene zikumathekatu achimwene kunyamuka nkhata bay lero lomwe lero lomwe kukagwa mu Dedza kapena mu blantyre lero lomwe kodi zimenezi sinkhani zabwino munthu une lero ngakhale ndikulemba kalatayi maso anga akumakhalabe kumwambaku amwene kukuopsa kwabasi mvula kwathu kuno ndi e yativuta kwabasi achimwene pena kumakhala ngati mwina mwake iyesererako koma kenaka basi kungoona chimphepo kukankha mitambo yonse kunja kuja nkusinthanso amwene nkhawa yathu ikumakhala m'mindamu amwene sizikuoneka bwinoyi taganizani ndiye foteleza odula kale kwambiri kuthira m'munda mvula tsono ayo ndikumachita njomba ngati mmene ikuchitira panomu ndi ngozi yayikulutu achimwene Chaka chino tazunzika kale ndi njala amwene. Yatidyetsa zinthu zosayenera kudya, kumatidyetsa udzu njala, kutisandutsa ngati ziweto njala. N'chifukwa chake ineyo ndikamakhala ndikumaona mmene mvula yachitira kunjaku ndikumakhala munthu wokhudzidwa kwambiri. Pansi pa mtima ndikumadziuza kuti koma ino, mwati sitionanso ngati zimene taona panozi chaka chamawa? Chifukwa chaka chinodi ee, anali malodza enieni. Panopa amwene ndi mmene zikuchitikira zinthu zakezi zokhudza kusintha kwa nyengo. Ngati kusinthakudi kukumachitika ndi ifeyo anthu amwene, ifeyo m'mudzi mwathu mwa Chafera Mthengo muno, taganiza kuti tisinthe basi. Naa ngati mvulayi ikuvuta chifukwa cha zochitikachitika za ifeyo anthu wamba? Ifeyo tasintha basi achimwene. Ngati ndi mitengo imene ikufunika kudzalidwa ndiye kuti tidzala mitengo yambiri achimwene kuti ana athu, komanso ana a ana athu kukubwerako asadzaonenso zimene ifeyo makolo awo taziona. Njala inalipo chaka chino komanso mvula yokanikayi ngati gwero lake ndi ifeyo chifukwa taduladula mitengo yonse, taotchera makala. Amwene, amfumu achikumbeni anenetsa kuti basi aliyense wootcha makala akufunika abwere kubwalo la mfumu. Aliyense auzidwe Chichewa kuti kuyambira lero aliyense asiye kuotcha makala ndipo kuti akapezeka wina wake ndiye kuti kudzikhala kumugwira kumpatsa timakofi tingapo kumuzondotsa ngati kapado nkudzamvirivinya m'matope anthufe pano ndi mmene zinthu zathu zikuyendera amwene ofunika tilingalirenso mozama mmene tikumaonongera chilengedwe chathu kampani zopanga katundu osiyanasiyana zipeze njira zabwino zogwirira ntchito amwene kuli kampani zina zophika zitsulo kwathu kuno komatu ee ee kumakhala moto osati wamasewera ndiye kampani inayandikana ndi nyumba za anthu amwene moto umene umakhala kumeneko malata a nyumba za anthu amangosungunuka okha ndiye ngati akusungunuka malata kuli bwanji anthu tsopano komanso anthu ogwira ntchito kumeneko ee chisamaliro chawo ngati chimaoneka bwinobwino ayitu Umati kumuona munthu amene akutuluka m'chipinda chimene muli mphika wosungunulira zitsulo, umamva chisoni. Akungooneka maso okha amwene. Zipangizo zodzitetezera alibensoyi. Akadwala, mabwana akewo alibe nazonso ntchitoyi. M'malo mwake amangotenganso munthu wina wake. Aise, khala apa udzigwira ntchito m'malo mwa uja akudwala uja. A Unduna wa Zantchito sakhalanso ndi chidwi chokayendera malo ngati amenewa, akaone anthu mmene moyo wawo ukukhalira. Achimwene, mudzapite inuyo kutauni mukabwera. mudzaone mmene azibambofe pena pake zinthu zikutivutira kumangothamangathamanga mtaunimo chochita chenicheni chosaoneka amwene mukadzabwera ndidzakutengerani malo ena ake amene amagulitsira simenti mtaunimo mukaone zimene zimachitika kumeneko achimwene mzibambo akumanyamula simenti opanda zozitetezera zina zilizonse tsiku ndi tsiku mwezi wonse chaka chonse amakhala kunyamula matumba a simenti tsiku ndi tsiku tsiku ndi tsiku amakhala akubwira simenti kumuona munthu wa bambo iweyo khetsa msozi amwene ataphatikiza matumba angapo ali mbuu chichereni thukuta lochita kusamba likutsikira ku ndevu kumachita kudzimva kuti komatu mchere wa munthupi wangamu ndiye ukukokolokamo inde Kunanenedwa kuti munthu udzadya thukuta lako. Kholo lathu Adamu atachimwa, themberero linabwera ndithu kuti udzakhetsa thukuta. Koma mwina pokhetsa thukutapo, mabwana athu bwenzi akumatiwerengeranso. Ntchito zolemetsa ngati izi, ntchito zoika miyoyo pachiswe ngati izi, mwina mwake tizovala tokhato todzitetezera, mwina mwake bwenzi tikumapatsidwa. Tikanyamulanyamula simentiyo, mwangozi akalowa kukhosiku, mwina bwezi kamkaka kokha tikumapatsidwa kuti tamwani kuti mwina mwake simenti amene walowa mwanumo asachite kuononga kwambiri thupi lanu ayi ndithu koma kumakhala kugwiritsidwa ntchito ngati ng'ombe ndipo pang'ono ndi pang'ono timakhala tikufa mkati mwathu opanda otigwira dzanja amwene aunduna wa zantchito nkumangowonerera mmodzimmodzi tikutsikira kuli chete ukadali mmawa wa moyo wathu simungakhulupirire kuti ena mwa anthu amene amatizunza amene akutikankhira kudzenje la manda mwachangu ena ndi abale athu amene achimwene asembule, kutilemba ntchito tizitolera zinyalala mu mzinda koma osatipatsa zipangizo zogwiritsa ntchito. Kumakhala munthu tsiku lonse uli pa chigalimoto chonyamula zinyalala, munthu ndi zinyalala kumaoneka chimodzimodzi, zinyalala kumagwira ndi manja athu odyera nsimawa, manja omwewa tikaweruka nde nkukayitemanso nsima kuti ndiye loko kolerayo tingathana naye bwanji ndiye kwathu kuno kuli anthu aumve osati sewero zinyalala amangoponya paliponse tikagula atondido athu akatikulungira m'mapepala ndiye kuti basi tikamaliza pepala lonaloni chii kutaya basi tili phee m'malo moti tingotengapo nthawi tiganizire kuti kodi ineyo pepala ndikutayali atalitole ndani mapepala a pulasitiki timawadziwanso bwino lomwe kuti samaolayi akhoza kukhala pansi pa nthaka zakazaka koma tili ndi zimabwana bambo inu zoyenda pa vimagalimoto vopuma basi akadyadya matchipisi awo makanyenya awo basi pa zenera la galimoto lawo tsekuleni basi chi kuponya chipepala cha pulasitiki icho panja osaganiziranso kuti ndiye zimenezi atolereni ndani zotsatira zake mvula ikabwera ndiye imakokolola mapepala onse aja ulendo nawo ku mtsinje mitsinje yathu ikulira amwene mapepala okhaokha a pulasitiki pano zoti mitsinje yathu nthawi ina yake munkatha kupezeka nkholokolo zija zikumadzaoneka ngati zabodza amwene panopa mitsinje yathu simungakhalenso chamoyoyi mapepala okhaokha ndi amene adzadza m'mitsinje madzi ake amene akumayenda kumakhala onunkha kwabasi madzi amene sungagwiritsenso ntchito na iliyonseyi nde kuyipa kuononga chilengedwe umaona ngati mwina mwake iweyo ulibe nazo ntchito sizikukhudza koma zimakutsatira ndithu iwe yemwe nanga taonani achimwene munthu ataya zimapepala zako munthu ataya zimatewera za mwana za pepala za masiku anozi basi uli phee osakhuzidwanso mumtima umadziuza kuti a alipo ena ake ntchito yawo imeneyo atola kenaka basi mvula yadzakokolola zonse zija ndikupita nazonso mu mtsinje ndiye zikapita zimasakanikirana ndi nyasi zochokeranso malo osiyanasiyana kenaka madzi omwe aja onyasa aja makosana ogulitsa masamba kaya makaloti amakatsukiranso katundu wawo m'madzi omwe aja ndi kumadzagulitsanso mabwasala omwe aja etu ndiye nkhani yake achimwene zosakhala bwino nanga kolera choncho tinganthetse Ku Machinjiri mu mzinda wa Blantyre, msewu akonzereni anthu. Asamachite kumavina kwasakwasa akakwera bus chifukwa cha kunyasa kwa msewu. Ku Manja ndiye ee! Chinawanamiza msewu kalekale, akumbukireni. Akakhala ku Chileka kwa Singano ndiye zomvetsa chisoni kwabasi. Kwa dzaka zochuluka, anthu okapanga za magetsi ku Nkula amadutsa momwemo, koma eti loko thala eti! Iyayi, iyayi.